unu asala chi ndị Igbo unu abọọla chie ụmụ ọdịnana eji m n'aka na unu bọlụ chi tata nke ọma eji m n'aka na unu tetalụ tata ọfụma tata bụ ụbọsị afọ afọ tata maala anyị mma afọ tata wetala anyị ogonogo ndụ na arụ isi ike afọ tata weta ihe akụ akụ weta ihe enwe enwe afọ tata wetelu gị udo na ọganiru afọ tata wetelu gị mmepe ụzọ n'ihe ọbụna nke ị tinyere aka ime ya bịa dịrị gị mma tata ngị bụ onye ọma na-ege m ntị ya bịa maalụ gị mma ngị bụ onye gboo igbo cheta na onye ka na-anụ onu ya bụ eze nwanyị ọma mmiri ochendo ebe i si anụ onu m bụ ọkịja ihiala local government dị na anambra state notakwa na ọ ka bụ naanị otu akara ekwentị ka m nwere na whatsapp only one whatsapp number 081-861-13606 ọmaka bịa meelụ gị n'ụbọsị tata ya bịa gazielu gị n'ụbọsị tata ise o nwere ihe m chọrọ ka anyị lụtụ aka n'ụbọsị taa bụ ahịa afọ tata bụ ụbọsị anị o nwere ihe m chọrọ ka anyị kwuo ka anyị rụtụ ya aka na nkenke oge na-atụfughị oge ọbụna mmụọ dị iche iche n'anị Igbo na ihe nje ozi ha mmụọ dị iche iche ndị Igbo nwere na ife ngosi fa na anụmanụ ndị fa ji eje ozi ife ngị bụ onye ọdịnana ngị bụ onye gboo nwere ike ịfụ ụdịrị anụmanụ ị nwere ike ịfụ na be gị ị sị ee na ọ dị ka ọ bụ mmụọ dị ntu a bịalụ ma ọ bụ na mmụọ dị ntu a bịalụ izi gị ozi dịka onye igbo o nwere ụdị ihe ị ga-afụta n'ime onwe gị o nwere ụdị anụmanụ ị nwere ike ịfụ o kwesị ka ị jụọ ese chọpụta ihe mere o ji dị ntu a o kwesị ka ị jụọ ese chọpụta ihe mere anụmanụ dị ntu a jiri wee bịa na be gị mmụọ dị iche iche nwere n'ọdịnala igbo nwere ndị ihe nje ozi ha o nwere ihe ha ji eje ozi o nwere ihe ha ji agba ama o nwelu anụmanụ ha ji egosi mpụta ife fa anụmanụ anụnwa mmụọ dị iche iche n'ọdịnala igbo ji egosi mpụta ife fa dịkwa n'obodo n'obodo ọ dịkwa ka ndị si eme ọ dị ka omenala na ọdịnala ndị siri wee dị ị nwere ike dịka onye ọdịnala ị na-afụ ụfọdụ ihe n'ime ndụ gị ị nwere ike ọ bụrụ na nlọ a na-ezikọ gị ụfọdụ ihe na nlọ a na-egosi gị a particular set of an animal a na-egosi gị a particular thing na dream ị pụta ị- ị na-asị kedu ihe melu i ji afụ ụdị ihe a dịka onye ọdịnala mmụọ ndị igbo nwelu ihe ndị ha ji eje ozi ihe dịka agwọ a na-akpọ agwọ aka agwọ aka ọ na-adị green in color ebe ọbụla ịfụrụ agwọ aka dịka onye ọdịnala nke mbụ ihe ọ na-agbara gị ama bụ na ebe a ya batara bụ ebe ndụ dị enwere ezigbo ndụ n'ebe ọbụla ịfụrụ agwọ aka ihe ọzọ agwọ aka na-agwa gị bụ ndị mmiri ndị mmiri agwọ aka ebe ọbụla ịfụrụ agwọ aka agwọ na-acha green ọ bụ na be gị ka ịfụrụ ya ịfụrụ ya n'okporo ụzọ ka ị na-eje ije ịfụrụ ya n'okporo ụzọ ihe ọ na-egosi bụ na ije ahụ ị na-eje ga-enwe isi ihe ọ na-egosi bụ na ije ahụ ị na-eje na mmụọ kwadoro ya ndị jikarị agwọ aka eje ozi bụ ndị otu ndị otu mmiri ọ ha na-eyuzukarị agwọ aka agwọ aka a m na-agwa gị ada egbu ya egbu ọ daachọ okwu ọ daachọ nsogbu ada egbu agwọ a m na-agwa gị egbu ebe ọbụla ịfụrụ ya ihe ọ na-egosi bụ nke izizi na ndụ dị ebe anwa nke ịbụọ na ndị mmiri nọ ebe anwa otu mmiri nọ ebe anwa dịka onye ọdịnala ịfụ agwọ dị ntu a na be gị ị kwesịrị ịtụ ụjọ ị kwesịrị ịsị gịnị na-eme ị kwesịrị ịsị ịtụba ụjọ ma ọ gbagwojube gị anya ihe agwọ ahụ na-agwa gị bụ na otu gị pụkwutere gị ndị otu gị bịakwutere gị onye otu ka ịbụ onye otu mmiri ka ịbụ ị bịa fụ ya ntu a i jee n'afa ka ị mara ihe ọ na-akọwa e nwekwara anụmanụ ndị ọzọ mmụọ ji eje ozi ihe dịka eke ndị na-eyuzu eke eje ozi n'ọdịnala igbo buru ibu nke izizi anị anị anị na-eji python eke ị bata na be gị kịta ị pụta na be gị fụ eke ihe ọ na-agwa gị bụ na anị that earth goddess mmụọ anị nọ ebe anwa a bịa n'eke a m na-agwa gị mmụọ ọzọ jikwa eke aga njem bụ ogwugwu mmụọ a na-akpọ ogwugwu o so na mmụọ ọzọ jikwa eke alụ ọlụ ogwugwu ndị mmiri na-ejikwa eke ndị otu mmiri ha na-ejikwa eke ha na-egosikwa onwe ha through python through eke a bịazie n'eke ahụ varieties ntu eke ahụ si gosi onwe ya ka ị ga-eji wee ma mmụọ nke zitere ya ntu eke ahụ siri dị ụdịdị ma ị bụrụ onye nwere anya mmụọ ma ị bụrụ onye nọtegoro ọdịnala aka ma ihe dị n'ime ọdịnala ntu ya bụ eke si dị ka ị ga-eji wee malụ eke a ọ eke anị eke a ọ eke ndị mmiri eke a ọ bụ eke ogwugwu eke bụ a messenger onye ozi ka ọ bụ ị fụ eke na be gị either na ọ bịalụ izi ozi ma ọ na ọ bịara ibute ngọzi o nwere mmụọ ngị na fa ga-anọ n'okwu o nwere mmụọ ngị na fa ga-anọ n'agbata maọbụ mmụọ ị na-enye nri dịka onye ọdịnala dịka dibịa dịka eze nwaanyị o nwere mmụọ ị na-enye nri o nwere ike iji eke anwa bịa o nwere ike o were eke a pụkwute gị ọlịlị o nwere o ji dị mkpa ka i jee n'afa ka ị chọpụta o nwere nke ị ga-afụ ọ bụrụ na ọ ka ọ bịa zie gị ozi gbasara ihe ka dị n'ọdịnihu i jee n'afa ị chọpụta ya o nwere nke ọ ga-abịa ị fụ ị mara na ka ọ gwa gị a particular thing o nwere ike o nwee ihe ka chọrọ ime eme o nwere ihe ọma chọrọ ịbata ma ọ bụrụ o nwere ihe ọjọọ chọrọ ime gị as onye na-eme ọdịnala ma ọ na o nwee na ka i siri wee jehie ụzọ as onye na-eme ọdịnala o nwere ike iji eke were bịa mmụọ ndị ahụ ị na-akpọku anị ị na-akpọku dịka onye ọdịnala onye ọdịnala ọbụla na-akpọku anị anị nwere ike iji eke were bịa be gị ị fụ ya ntu a akụjana a sị na kedu ife na-eme egbuna ya egbu a sị na kedu ma ọ bụ jee melụba ya ahụ ụfọdụ ndị bụ eke bata be ha e bido wụba ya kerosene wụba ya fuel emelụna ya ahụ ọ a messenger o nwere ozi o ji wee bịa ihe dịrị gị as onye ọdịnala bụ ịgba mbọ jee n'afa ka ị chọpụta ozi dị ntu a mmụọ dị ntu a ji were bịa ihe dịka aṅụ bee aṅụ bee ị pụta ụtụtụ na be gị ị fụ igwurube aṅụ o nwere ike ị fụghị ya n'elu osisi mana ị fụrụ aṅụ aṅụ ekwuru na-abịa ihe ọ na-egosi bụ na ndị ichie nwere ihe ha na-agwa gị ndị ichie be nna gị ndị ichie gị na fa nọ n'agbata ndị ichie gị na fa na-alụkọ ọrụ nwere ihe ha na-achọ ịgwa gị jee n'afa ka ị mara ihe ahụ o gosi na ndị ichie chọrọ ka i gee fa ntị o gosi na ndị ichie nwere ihe ha chọrọ igosi gị ma ị pụta be gị fụ aṅụ ị fụrụ ya na nlọ ị fụrụ ya n'ife so many many things dream nlọ o ji wee bụ na ị na-eluzu nlọ gị ọ bụ na ị da-achịkọta nlọ gị ma na ezigbo ihe na-emebinarị gị in the spiritual realm ihe na-emebinarị gị n'ime mmụọ ma ọ bụ na ị na-eluzu nlọ gị ọ bụ na ị da-achịkọta nlọ gị nlọ bụ one afa kwa e nwere dream mmụọ na-egosi ihe through nlọ ụmụ anụmanụ ndị a i nwere ike ịfụ ya na nlọ i bido na-ama jijiji i bido na-eme ya fire i bido na-askata ya sị gịnị na-eme gị ihe a o nwere mmụọ na-eneed your attention o nwere mmụọ sikiri your attention o were those animal wee bịa ọ dị mmụọ dị iche iche n'ọdịnala igbo dịka obodo ndị si wee dị o nwere ndị bụ enwe ihe dịka ndị ọka o nwere mmụọ ha bụ enwe ka o ji eje ozi ị bịa fụ ihe na-ekwesịrị ịfụ na ndụ gị ị fụ ihe ndị na-ekwesịrị ịfụ nwere ihe kọna ya ị mara ka o si mee mana i bido na-afụ onwe gị na-afụ ụdịrị ihe dị ntu a na nlọ gị ị pụtakwazie na-afụ ya n'ife majority of people i nwere ike na-aga n'okporo ụzọ ị fụ agwọ ọ na-agafe ị fụ agwọ agwọ a na-aga mana o nwere ike ụzọ a bụ ụzọ ndị mmadụ si aga gị nwazi abịa ịgafe ị fụ agwọ na-aga o nwere ihe ọ na-egosi gị o nwere ihe mmụọ na-agbalụ gị ama ọ dịrị gị ka i jee n'afa ka ị chọpụta nya bụ ife ị chọpụta ya i dozie ya ị ma ndị nata confuse ị ma nọkata sị na ya ị ghọtara ozi gị na mmụọ gị na fa nọ adị n'udo o nwegasịrị mmụọ dị iche iche ị ga na-afụ o nwegasịrị anụmanụ dị iche iche ị ga na-afụ na nlọ ị chọpụta ee na-akpọrọ gị ọkpụkpọ oku nekwa ebe e si kpọọ gị oku a nee ebe e si kpọọ gị oku a ị fụlụ ya ọ dịrị gị na mma jee n'afa afa nwere ọsịsa na ihe niile ndị a ọ bụrụ ife a isi ka ihe ọ bụ mgbe gboo o nwere ụdị anụmanụ ga-anọkata pụta ị ma na e nwere nnukwu mmadụ ga-anwụ n'ogbe ahụ o nwere ụdị anụmanụ afụnurọ ị nọkata anụmanụ afụ na ofu ehihie anụmanụ ahụ ekpoo bido na-erugharị n'obodo ihe ọ na-egosi bụ na e nwelu nnukwu mmadụ ga-apụ n'obodo anwa ndị mbụ ndị egede ndị mmụọ anị mmụọ dị iche iche anyị na-akpọku n'ala Igbo nwere ndị bụ nje ozi fa e nwere ife ndị ha ji agba izu o nwere ife ndị ha ji agwa ndị mmadụ ndị na-ekpere agọ fa ndị na-enye ha ihe ndị na-ahakwa ha o nwere mmụọ dị iche iche ha ji egosi onwe fa dịka ọdịnala na omenala ndị si wee dị ị na-eme ọdịnala ị na-eje n'afa ka ọ ga-abụ ị fụ ife dị etu a agala ịghọrị gị ị fụ ife dị etu a yara ịsị na ị marọ ihe na ị ghọtarọ ya na-eje n'afa afa nwere ọsịsa na ihe niile ọ ya ka m sị ka m lụtụrụ gị aka tata bụ ụbọchị ahịa afọ tata bụ anị anị chebe gị anị chebe m ọma ka na-elu gị n'ụbọchị tata ihe ọma gazielu gị nke e ji eko ya akọrarịra gị ogologo ndụ ka m na-agọrọ gị n'ụbọchị tata ọfọ arụ isi ike ka m na-agọrọ gị n'ụbọchị taa ọfọ mpụta ife ka m na-agọrọ gị n'ụbọchị taa ihe ọma gị dị n'elu ya daalụ gị n'ala ọ dị n'ala ya puolu gị ome kwudosie ike na-eme ọdịnala na ọdịnala bụ ụzọ ndụ ị mara ihe ị na-eme obi agaghị ekorapụ gị ị mara ihe ị ga- ị na-eme ị ga-akwụ- ị ga-akwụkwụsi ike kwudosie ike na ọdịnala nke bụ isi sekpụ ntị dịka onye na-eme ọdịnala kwụlụ n'eziokwu na mpụta ife gbaalụ ihe ọbụla bụ mpịtọ na ihe ọbụla bụ abomination ihe ọbụla bụ arụ gbara ya ọsọ ị gbara ya ọsọ ị ga-afụ ka ụzọ gị ga-esi dị ị ga-afụ ka ihe ọma ga-esi mere gị ya bịa gaziere gị tata gị bụ onye ọma gelụ m ntị chetakwa na ọ ka bụ eze nwaanyị ọma mmiri ochendo ebe ị ka si anụ ọnụ m bụ na ọkija ihiala lokal gọọmenti dị na anambra steeti ka lotekwa na ọ bụ naanị otu akara ekwentị ka m nwere na whatsapp 08186113606 anyị ga-afụkwa oge ọzọ ọmaka meelụ gị n'ụbọchị tata biko ọ bụrụ na ị nweta vidiyo m a ị share ya dịka ị na-eme ntu a ihe ọma meelụ gị ọpụpụ gị na mbata gị bụụlụ gị ngọzi ya gazie anyị ga-afụkwa n'oge ọzọ